mali kɔnɔ ani mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don yandi tv la aw ni yan tuma aw bisimila an ka bamanankan kunnafoni sentelima ninnu kɔnɔna la Kulukoro mara guvɛrinɛri ale ye dɔ fara Kulukoro kuvurufe kuntala kan min sigilen don a bɛ waati bɔ sisan O la o kuntaala bɛ taa se kalo 1 ma k'a daminɛ juin kalo tile 24 na ka taa bila juillet kalo tile 23 la san 2026 ka heures fana falen fɛn min ye Bamakɔ dafɛ komine ani a village dɔw bɛ yen nɔ olu ka couvre feu fo ka taa se Kulukoro ville yɛrɛ ma olu ka couvre feu b'a daminɛ zero heure wagati fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 5 mana tɛmɛn ni sanga 30 ye n'o o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ nɛgɛ kanɲɛ 23 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 6 ma dugujɛ o ye kati banaba kangaba ale ni kolokani taw ye sigida minnu bɛ yen n' olu ma fɔ ninnu kɔnɔna la olu ta b'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ mugan ni kelen wagati fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ wɔɔrɔ ma sɔgɔmadafɛla la fɛn min ye bɛnniw olu bolili jɔli an bɛ waati min na ko sisan hali bi o bɛ to sen na An ka jamana bɛ dɔgɔkun kɛrɛnkɛrɛnnen min ta ko o ɲɛsin sirabakan ko lakanali ma n'an ko semaine nationale de la sécurité routière o tako 22nan ka kɔn o ɲɛ min bɛna kɛ juin kalo tile 29 ka taa bila juillet kalo tile 4 na san 2026 an ka jamana kɔnɔ ni a bɛna kɛ babu min kan o de ye Ka se ka an ka sirabakan maa minnu bɛ u sigi olu dakɔrɔlaw la ko o sigili kɔlɔlɔ ka bon kosɛbɛ sirabakan lakanaliko ma walasa ka kɔn o tako 22nan in ɲɛ an ka bolimafɛn ko ale ni taama ko o minisiririso ka tɛmɛ ANASER ni a ka bolodi ɲɔgɔnma polisiw ale ni dipɔpu maaw olu kɛlen don ka wulikajɔw sabati ko olu sigi sen kan kabi tɛnɛn don juin kalo tile mugan ani fila san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ walasa ka se ka taa kunnafoni di maaw ma ani ka maaw ladɔnniya sirabada olu sigili o kɔlɔlɔw kan u donna gari kɔnɔnaw la sugu kɔnɔw fo ka taa se sirabaw ma ka se ka maaw ladɔnniya ko k'a daminɛ juin kalo tile mugan ani kɔnɔntɔn nata la san ba fila ani mugan ni wɔɔrɔ ko mɔbili ka taa fara fɛn wɛrɛw kan minnu bɛ an ka sirabadaw la sariya kɔkan nɛgɛ bɛ kɛ ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u cɛ ka taa n'u ye An ka duwani maaw bɔra ka tigɛ kɛ ɲɛnaminimafɛnw ale ni furakisɛ kuntan dɔw la Kucala mara kɔnɔna la dɔgɔkun laban tɛmɛnlen sinsin na an ka section recherche et intervention ka bɔ duwani maaw yɔrɔ olu ye tigɛ kɛ maa dɔ la min tun bɛ burufeere moto dɔ sanfɛ n a tun kɛlen don ka nin furakisɛ kuntan ale ni ɲɛnaminimafɛn ninnu dogo a kunna sɛgɛsɛgɛliw kɛra sababu ye ka se ka tigɛ kɛ furakisɛ ba kɛmɛ ani ba kɛmɛ ni kelen ani kɔ de la n'u k'a ma ko tramaking ka taa fara o kan ɲɛnaminimafɛn min bɛ yen n' o ye kannabisi ye u ye tɛgɛ kɛ o kilogramu tan ani kɔ de la sɛgɛsɛgɛli kun fɔlɔ minnu jira la olu bɔra olu y'a jira k'a fɔ ko nin furakisɛ kuntan ale ni nin ɲɛnaminimafɛn ninnu tun kun bɛ ka da an ka sanubɔyɔrɔw de kan Ɲɛnaminimafɛn min bɛ yen tuguni n'an ko a ma ko chanvre indien ale kuru 90 ale ni seegin an ka Kayi commissariat fɔlɔ maaw olu fana cɛdenw ye tɛgɛ kɛ o la kari tɛmɛlen juin kalo tile 21 san 2026 a kɛra sɛgɛsɛgɛliw senfɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔbili dɔ kɔnɔna la dɔrɔgu in tun dogolen don minɛn dɔw kɔnɔ min ni a bɔra Kayi ale gare kɔnɔna la n'a tun bɛ ka kun da Diboli de kan o la an ka nin cɛdenw ka sɛgɛsɛgɛli de senfɛ u taara tɛgɛ kɛ nin ɲɛnaminimafɛn in na nin baara min kɛra sababu ye fana ka tɛgɛ kɛ siganamaa fila la minnu si bɛ taa se san bi saba ani kɔnɔntɔn ani bi naani ni kelen ma ko a bɛ komi olu de nɔ bɛ nin wali jugu ninnu na u bilala ka taa fangatigilamaw ka bolo kan sɛgɛsɛgɛli fana dayɛlɛla walasa ka se ka maa minnu y' u dɛmɛ ka nin baara ninnu kɛ ka tɛgɛ kɛ olu fana la ani u tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen Ninnu de tun ye an ka bi kunnafoni sen telimanw ye an sera ka minnu fara ɲɔgɔn kan ka lase aw ma nin wagati in na Yendi TV sanfɛ an b'a fɔ aw ye ko aw k'an bɛn waati wɛrɛ kunnafoni sen teliman wɛrɛw kɛnɛ kan walasa ka kɛnɛya banbali sɔrɔ a y'aw minniji kɛ eau minérale Yendi ye